Scéal eachtraíochta é seo. Agus an rud a bhaineanns le scéal eachtraíochta, ar ndóigh, ná go dtéann an léitheoir ó eachtra go heachtra, céard tá chun tarlú anois, céard a tharlós dhó anois, céard an chéad rud eile a léimeas amach as an mbosca. Agus, ar ndóigh, dá n-inseoinn anois céard é plota An Litir, Bhuel, loitfeadh sé sin an scéal ar na léitheoirí, cheapfainn, agus ní bheadh siad, ní bheadh, bhuel, cén fáth a léifidís é, dá mbeadh fhios acu céard a bhí le titim amach? Is faoi dhuine óg é, tá sé ar scoil, agus tá sé suite i dtús na seachtú haoise déag, nuair a bhí go leor trioblóidí in Éirinn, cén uair nach raibh, deir tú? ach bhí an uair sin, go cinnte. Agus sin é an suíomh, tá sé suite, den chuid is mó, i gcathair na Gaillimhe, agus eh. Sin é, sin é an chaoi a dtéann sé ar aghaidh uaidh sin. Tá mé ag ceapadh, roinnt blianta ó shin, bhí na Proinsiasaigh ag comóradh, now níl mé róchinnte, tá mé ag ceapadh gurbh é bunú Choláiste Naomh Antaine sa Lováin é, sa mbliain sé déag is a seacht. agus rinne siad rud iontach, chuir siad comórtas Oireachtais ar bun, chuir siad an t-airgead ar fáil, duais an-bhreá, mar a tharlaíonn sé, mo chara agus m'fhoilsitheoir Darach Ó Scolaí a ghnóthaigh an duais ar An Cléireach agus é tuillte go maith aige, an-leabhar é An Cléireach, ach rith sé liomsa ag an am sin gur mhaith liomsa cur isteach ar an gcomórtas seo. Now tá an t-ádh le Darach Ó Scolaí nár chuir, is dócha, agus nach ceart dom é sin a rá ach níor éirigh liomsa mo leabhar a chríochnú, ach is dócha ag an am sin níl mé ag rá go, for a second, go mbeadh an duais agam ach i bhfad uaidh. Ach sé'n rud a tharla nach raibh mé istigh ar an gcomórtas so ní bheidh ní bheidh fhios ag duine ar bith beo anois cén seans a bheadh agam. Ach eh so thosaigh mé is dóigh ag smaoineamh sa treo sin eh, Am éigin san seachtú haois déag, na Proinsiasaigh, Coláiste Lováin, Aodh Ó Néill, an duine rí-spéisiúil sin a bhí taobh thiar den chuid is mó den Chogadh Naoi mBliain, a chur an cath ba chruthanta is dócha ar na Sasanaigh ag an am sin. Maidir leis an smaoineamh Sin ceist eile, mar tá smaoineamh faoi leith i gceist leis An Litir. Now, más ceadmhach dom labhairt mar, mar cineál léitheoir agus mé ag smaoineamh siar ar rudaí atá léite agam, sílim gur smaoineamh é seo atá le feiceáil i roinnt leabhar eile liom, go háithrid b'fhéidir An Dochtúir Áthas, agus b'fhéidir Fontenoy freisin, níl mé ró-chinnte. Sé sin, go bhfuil mír eolais anseo agus aistrítear an míreolas, an míreolas sin go taobh eile. So tá sé ag duine amháin agus anois tugtar é do dhuine eile agus cén chaoi a bhfreagraíonn an duine eile dó sin? Now ní gá gur míreolas é atá soiléir, b'fhéidir gur rún é, b'fhéidir gur bhfuil sé doiléir, B'fhéidir nach dtuigeann an dara duine é, b'fhéidir go dtuigeann, ach cad í freagairt an dara duine don rud seo a thugtar dó ar bhealach dá mhíle buí, amanta dá mhíle buíochas, amanta b'fhéidir go bhfuil sé dhá iarraidh, ach ar aon chuma anois tá sé seo aige. Agus cén fhreagairt atá aige dó sin? Nó amanta ní bheadh aige de fhreagairt ach go léann sé, tá tuairim aige, Ó, tá sé sin greannmhar, tá sin spéisiúil. Amanta eile deir sé, No, níl mé dhá iarraidh sin. Agus sin í an fhadhb atá ag Lúcás Ó Briain sa litir. Agus so, tá cúram air, b'fhéidir, nó an bhfuil cúram air, et cetera. So sin rud, so sin sin ar bhealach an smaoineamh. Agus sin cad a eascraíonn as sin. An fhreagairt atá agatsa don, do na focail seo, don eolas seo, don easpa eolais seo, don misean seo más misean é, cad iad na, na hiarmhairtí atá ar sin? Cad é an, na heachtraí a leanann ón ghníomh sin a dhéanann tú i leith an rud atá tugthaí duit? Tá dhá cineál taighde is dócha a rinne mé sa gcás seo, an taighde leabharlannaíochta más maith leat, roinnt dó ar an idirlíon, mar tá áis iontach ar fáil dúinn anois ar an idirlíon, idir archive dot org agus go leor Gaeilge anois, cáipéisí Gaeilge ag Celt i gCorcaigh agus Institiúid Ard-Léinn agus an tArm, Misinéirí, Acadamh Ríoga, go leor leor stuff ar fáil anois agus suíomh iontach eile anois. Ní raibh fhios a'm é seo ag an am ach bhí orm's a ghoil go dtí an leabharlann le breathnú ar ach na páipéirí stáit a bhaineann le Sasana agus go leor acu sin ar ndóigh a bhaineas le hÉirinn. Tá siad sin ar fáil ar an idirlíon agus ní amháin na calandair más maith leat nó na féilirí, níl fhios a'm cén focal a thabharfá orthu sin, na hachoimrí. Ní amháin iad sin, ach na láimhscríbhinní le fáil anois ar an idirlíon. So, tá sé sin i gceist agus ansin téann tú ag an leabharlann, is dóigh leabharlann Coláiste na Tríonóide an ceann is mó a ndeacha mise chuige, breathnaíonn tú ar na páipéirí stáit, ar na leabhair staire. Agus ceann eile de na rudaí atá an-taitneamhach agus tá an ceart agat, bhain mé an-taitneamh as, sé sin abair dul go cathair na Gaillimhe féin, a bheith ag siúl thart. Tá deacracht ag baint le leabhair staire i gcoitinne. agus ceann atá bunaithe méid áirid ar polaitíocht, ar cúrsaí creidimh, fiú cúrsaí morálta is mar sin de. Abair, tá tú ag cur rud faoi bhráid léitheoir nach bhfuil istigh ar cúrsaí polaitíochta na linne, cúrsaí creidimh na linne. Cén chaoi a ndéanann tú é sin? Cén chaoi a dtugann tú an léitheoir isteach sna cúrsaí sin, sna díospóireachtaí? Bíonn daoine ag plé rudaí sa scéal. Ba mhaith leat go dtuigfeadh an léitheoir an plé, ach sin cineál coimhlint, braithimse, atá i gceist leis an leabhar eachtraíochta staire. Sé sin, tá an leabhar eachtraíochta ag brath ar eachtraí. So, siúlann duine isteach i. seomra, buailtear ar an gcloigeann é ach ní bhuailtear sách láidir é, mar sin dúisíonn sé agus éalaíonn sé amach etc agus bíonn go leor eachtraí mar sin ar siúl. Ach má theastaíonn uait a mhíniú gur ar thaobh amháin den aighneas polaitíochta atá sé siúd agus gur buaileadh ar an gcloigeann é mar gheall ar chúis eile polaitíochta a raibh baint aige le cúrsaí creidimh agus bhí na rudaí sin dochreidte casta ag an am agus tá siad casta fós, So cén chaoi ar féidir spás a aimsiú idir eisean ag oscailt an doras agus an pé rud ag teacht anuas ar chúl a chinn? Chun a mhíniú, is mar gheall ar gur ghlac sé seasamh i leith Aodh Ó Néill a buaileadh ar an gcloigeann é. So sin é, níl nílim a rá gur éirigh liom i gcónaí é seo a dhéanamh ach cinnte caithfidh tú cuid den chúlra a thabhairt nó níl aon bhrí sna heachtraí. Ach má chaitheann tú an iomarca ama leis an míniú tá éiríonn an eachtraíocht cineál leamh agus seans nach leanfaidh an léitheoir ar aghaidh ag léamh, rud a bheadh tubaisteach. Tá samhail bheag seafóideach agam gon gon úrscéal eachtraíochta. So, abair gurb é seo é. So, an an t-úrscéalaí, Déanann sé, cuireann sé suíomh ar fáil, an scríbhneoir, cuireann sé suíomh, seo é an suíomh, mar gach cineál dearg, cineál beagáinín tréigthe. Agus sin, go sciobthaí, ná ní fé, sin an cur síos, an chuid seo, ná go han-sciobthaí, gan mórán ama a chaitheamh leis an, caithfidh tú é seo a dhéanamh, caithfidh tú, agus ansin, ansin imíonn sé agus tarlóidh rud eile. Agus, abair, an chéad uair eile a tharlóidh sé, beidh sé mar sin. Tá mé ag obair ar Cuid 2. Tá an chéad dréacht scríofa agam. Tá roinnt mhaith leasuithe le déanamh air sin agus, mar a dúirt mé, eagarthóireacht agus athscríobh etc. Níl fhios agam! Freagra na ceiste sin, braitheann sé ar cé chomh sciobtha is is féidir liom an dréacht seo a chríochnú agus an t-athscríobh a chríochnú agus é a chur sa riocht is go bhfuil mé sásta é a chur ar aghaidh ag an bhfoilsitheoir agus braitheann sé ansin ar sceideal ama an fhoilsitheora cén uair a fhoilseofar é. Ba mhaith liom a rá go bhfeicfear é i mbliana ach ar an ráta oibre a bhíonn agam ní gá gur i mbliana a fheicfear é ach tá súil agam mura bhfeicfear i mbliana é nach rófhada ina dhiaidh sin a bheidh sé ar fáil.